and also try and share this video try and share this video let, let it reach more people so that many people will be saved through you thank you ma biko ka wee dọ aka na ntị ka wee dọ aka na ntị ị hụ na organ harvesters ejula ala Owerri organ harvesters ejula ala Owerri and they operate with keke bus they operate with keke bus mostly keke bus ndị a na-epenti epenti and keke bus ndị a nwere tinted ọ bụrụ na ị nọ n'ala Owerri be very careful and listen very attentively ọ bụrụ na ị chọ ịba na keke bus lee anya ya wụrụ ụmụ nwoke ụmụ nwoke ma ụmụ nwoke ofu nwaanyị ma ụmụ nwoke nwaanyị atọ gị bịa lee ha anya obi gị asị gị abakwala moto don't enter abakwala keke ọwụla naanị driver eh, eh, nọ n'ime abakwala keke ọwụla naanị driver nọ n'ime abakwala keke ọbụla keke bus naanị driver nọ n'ime ọ bụrụ na ị chọ ịba keke bus ya nwee na tinted don't enter ị chọ ịba keke bus o nwee na tinted don't enter gị chọ ịba keke bus driver dowe phone ya n'akụkụ ee eh? gị chọ ịba ya sị gị enter enter enter ya ewelie phone mee ka o nwe ihe ọ na-apị rịtuo rịtuo rịtuo rịtuo ị bakwanụ aba driver ewere phone na-eme call hmm. ee eh, afa okay lee ebe unu nọ now okay I just m agbapụtaga the other side rịtuo sị ya kwụsị gị na ị na-apụ sị ya kwụsị gị na ị na-afụ na ị na-arịtu any driver ọbụla mewere call ka ị bara keke ya come down ihe m ji ekwu ya wụ maka ndị na-amaghị otu Owerri si eme operate now because of ndị organ harvesters ndị a this is their modus operandi do not be trapped because the problem anyị nwere here we have police everywhere but they don't search they don't do anything ọrụ ndị police anyị nwere here wụ kwụsị ụmụ okorobịa nara ha phone nara ha laptop mee transfer ọ gwụ but organ harvesters are using keke bus na-akpagharị n'ime Owerri again pikiri especially ụmụ nwaanyị ụmụ agbọghọbịa ọ bụrụ na ị chọrọ ịba keke bus

be very very very careful na ala Owerri here ekwuchakwara m ya ama ka m na-agbara gị so that tomorrow you don't say o nwekwara na onye kọwasịrị gị akọwasịra gị ife ọfụma akọwasịgokwara m gị ife ọfụma kịta Owerri kịta abụrọzịkwa ebe ị ya-apụta gị sị ka ị ba keke bus anyhow gị hụ ha na ndị ahụ dị genuine n'ọrụ agbaga keke bọs ị ga-ama gị hụ somebody dị genuine gbaga keke bọs ọ nọ ọrụ ọ taga ahụhụ keke bọs ị ga-ama onye keke bọs a na-akpọ suit onye keke bọs a na-eyi eh, senator onye keke bọs a na-eyi ezigbo efe dị clean onye keke bọs a na-adị too decent too clean be very very careful be very very careful anya saa anya saa organ harvesters they are here ebe ọwụ na ndị kwesịrị ire echekwa anyị they are busy collecting money on the road chekwa onwe gị chekwa onwe gị it is a warning it is a warning aka ịdọ aka na ntị ndị nne na nna na-ege ihe a gwanụ ụmụ unu especially ndị eke nọ school ndị eke nọ imsu ndị eke nọ futo ndị eke nọ alvan ndị eke nọ e, e, e, fecolart na ndị eke nọ poly gwakwa ha dọọ ha aka na ntị they should be careful the kind of keke bọsụ ha na-aba gegharịkwa ihe ọfụma gegharịkwa ihe m kwuru ọfụma o ka ị ghọta ebe m na-eje ghọta ihe m na-ekwu thank you